Un'incidente mortale est capitadu in provìncia 'e Nùgora a unu zòvanu de Siniscola, Emanuele Tancale, de dechenov'annos, investiu e mortu in su caminu provinciale chi dae sa Caleta andat a Siniscola. Fit s'una de notte e su pitzinnu fit caminande serente sa cuneta torrande a domo sua, cando una machina, guidada dae un'ateru zovanu, l'at investiu. In pessu dau s'allarme est arribbada un'ambulantzia de su chenteddecheotto. Sos sanitarios an chircau de torrare in sensos su zovanu ma non b'at appiu nudda ite fachere ca sas fertas fini troppu graves. Sos relievos los ana fattos sos carabineris de sa cumpagnia de Siniscola chi an aviau sas indàgines pro cumprèndere comente est capitau s'incidente e de chie est sa responsabilidade. Bator cisternas pro trasportare late assachiadas in sas ùrtimas bìndighi dies e a una che l'ana petzi irbodiada, àteras tres in Nule, Irgoli e Torralba lis an postu focu e sos autistas minetaos, una manera de fàchere chi ponet in pistichinzu sas fortzas de s'òrdine chi sun chircande de iscopèrrere chie sun custos malincrenios, ma peri totu su mundu de su pastoriu e de sos trasportos. Pro cussu su setore late casu de sa Sardigna at detzisu de firmare sa produtzione pro bintibator oras e de s'adobiare Iobi a manzanu in Macumere pro una manifestatzione de sa legalidade, pro narrer chi nono a chie cheret impreare sa violentzia in d-una vertentzia dìlica chi est aende resurtaos chin d-una fadiga manna. A sa manifestatzione at aderiu fintzas su mundu de sos trasportos, chi in custas chidas de protestas pro sa vertentzia latte at pacau unu pretziu tropu artu chin mezos e produtos ispèrdios. Custa marcia pro sa legalidade che cheret bocare calesisiat àlibi a sos malincrenios chi an chircau de pònnere linna a su focu in sos mamentos prus difìtziles de sa vertèntzia. Una tratativa intre industriales e pastores, chin sa mediatzione de su guvernu, chi no est acabbada chin sa detzisione de pacare su late a setantabator tzentèsimos, ma chi diat dèpere interessare totu sa filiera. In sas mesas imbenientes, difatis, sos pastores an a pedire sa modifica de sos istatutos de sas DOP, casu Berbechinu Sardu e Fiore Sardu. Una chirca de s'Ufìssiu Istùdios de Confartigianao-Sardigna, picande in cunsideru sos datos Mise e Istat, at bocau a campu chi sos investimentos pro interventos de manutentzione, amparu e restauru de sos benes culturales de sa Sardigna sunu minimande, ma chi creschen sas impresas sardas chi s'ispecializan in su recùperu e in sa manutentzione de monumentos e immòbiles de prègiu. Sos finantziamentos istatales pro sa Sardigna sunt colados dae sos trechentos e dechennove miliones a s'annu in sos tres annos dae su duamiza e sete a su duamiza e nobe, a duchentos e bintoto milliones dae su duamiza e batordichi a su duamiza e seghi, registrande su bintoto virgola sete pro chentu in mancu. Sa Sardigna est sa 'e ses regiones pro ispesa media pro capite, sa prima est sa Valle d'Aosta. Sas impresas ispecializadas in sos urtimos tres annos sun creschias de su duos pro chentu e sunu dechemiza chimbichentos e dechenobe. De custas setemiza e setichentos batordichi sun artesanas, Duamiza e nobichentos ottantunu faghen impiantos elètricos e idraùlicos, tremiza e chimbichentos setanta bator rifìnin sos fràvicos, bintibator faghen atividade de restauru de òperas de arte, mille battoschentos e bintisete de servìtzios pro fràvicos e paesàgiu. Investire in interventos de manutentzione, amparu e restauru de sos benes culturales de sa Sardigna, at nadu Antonio Mazzuzzi, presidente de Confartigianato Impresas Sardigna, diat fàghere crèschere fintzas su tantu de sos turistas. Si si recùperat sa diferèntzia de s'ispesa rispetu a su duamizaesete-duamizaenove, concruit Mazzuzzi, in Sardigna bi diant èssere belle mille chentu postos de traballu in prus in sas impresas chi traballant in su setore. Unu traghinu in colore 'e rosa eris at rucradu su centru istòricu de Nùgoro pro narrer chi non a sa violèntzia de gènere contra a sas fèminas e collire dinare pro azudare a sòtzios e istitutziones impinnados in favore de sas categorias prus dèbiles de sa sotziedade, dae sos pitzinnos minores a sos antzianos. Totu custu est sa Corsa Rosa, arribada a sa 'e chimbe editziones. Sa camminada promòvia dae sa Sotziedade Amatori de Nùgoro chin su patrocìniu de su Comune de Nùgoro e s'organizatzione de sa Fidal e de su Coni Provinciale. Tres chilòmitros de fàghere in cumpannia e in allegria, chentza s'ànsia de arribare primos. Belle tremiza pessones s'ant dadu apuntamentu in Giardinetos, totus chin su paracu e sas maglietas in colore rosa, cunsignados a chie s'est iscritu e at contribuiu in custa manera a azudare su repartu de pediatria de s'Ispidale Santu Frantziscu de Nùgoro, su sòtziu italianu Pessones Down, su centru Alzheimer de sa cooperativa Progetto Uomo. A sa cursa ant partecipau fèminas de cada edade, medas chin sos passeginos e sos pitzinnos minores, ma fintzas òmines chi ant chèrfiu dare su contributu issoro a custu apuntamentu de impinnu civile, contra sa violèntzia de sos òmines contra sas fèminas. Sa Corsa Rosa at chèrfiu peri sutaliniare s'impinnu de sos isportivos nugoresos a gherrare contra a cale si siat forma de violèntzia e discriminatzione de gènere. A pustis de su carrasecare barbaricinu, chin sas màscaras traditzionales de sa Sardigna, eris in Nùgoro an fatu s'isfilada de sos carros allegòricos chi an tancadu in allegria custu carrasecare, chi de una paja de annos in Nùgoro est torradu a naschire. Promòviu dae s'amministratzione comunale pro mèdiu de s'assessoradu a su turismu, Eris in sas carreras de su centru an isfiladu sete carros e ses grupos in màscara chin d-unu pore de figurantes bennios dae totu sa Sardigna chi an ispassiadu mannos e minores. Sa festa, a pustis de s'isfilada, l'an fata in giardinetos, a ue sun acudias prus de dechemiza pessones. Su prèmiu pro su carru prus bellu l'at bintu su grupu Carrasecare de Orane. Sos organizadores an dadu cara mescamente a sas misuras de securesa chi an pertocau sos carros, sos grupos chi an isfilau e sa zente acudia a biere. Su carrasecare nugoresu s'at a tancare sapadu chin sa pentolaccia a cabaddu organizada dae s'assotziu Predeistrada in carrera Lollove. Massimo Zedda s'est detzisu e s'est dimìtiu dae sìndicu de Casteddu, como sa tzitade metropolitana at a pòdere andare a botare in beranu, podet dare su bintises de maju paris a sas europeas. Custu ca su sìndicu at detzisu de si dimìtere prima de sa proclamatzione ufitziale de sos resurtados de sas regionales, ca in cussu casu si fit andadu a botare in su duamiza e binti chin sa nòmina de unu cummissàriu regionale. S'obietivu suu, at nau Zedda, est de dare sa possibilidade a sos tzitadinos de isseperare in presse e a manera democràtica chie at a guvernare sa tzitade. In sa litera de dimissiones, Zedda torrat gràssias a totu sas pessones chi ant traballau pro sa crèschida de sa tzitade. In Casteddu, duncas, s'at a botare pro sas comunales duos annos prima de s'iscadèntzia naturale. Zedda at a andare in Cussìzu regionale a ghiaere s'opositzione de centru-sinistra degheoto cussìzeris chi chin issu an a chircare un'alternativa a su centru-destra ghiadu dae Christian Solinas. Sa Sardigna duncas at a èssere unu laboratòriu pessende a acordos benidores fintzas a livellu natzionale, mescamente chin sos de sos Cinque Stelle, prus acurtzu a sas chistiones de sa sinistra chi non cheret tzèdere a su poderiu de sa Lega. Oje in Sardigna puru, su mundu de s'iscola s'est mobilitau pro pediri s'istabilizatzione de prus de chimbe miza e chimbichentos insegnantes precàrios e seschentus traballadores ATA, chi custa borta puru paris a sos chentu chimbanta miza docentes e binti batto miza collegas ATA de sas àteras regiones de Itàlia, arriscant de èssere penalizados dae sas polìticas iscolàsticas natzionales. Sa minimada de sos gastos e sos finantziamentos a resèstiches dae medas annos ant pejoradu sa calidade de s'oferta didàtica e su rispetu a su diritu a s'istùdiu e in sa Lege de Istabilidade de su Guvernu Lega Cinque Stelle non sun resessios a acatare sa manera de istabilizare sos precàrios. FLC CGIL, Cisl Scuola e UIL Rua, pro martis, An organizau in Sardigna chimbe presìdios in de innantis de sos ufìssios iscolàsticos de Casteddu, Aristanis, Nùgoro, Tàtari e Terranova. Sos segretàrios regionales, Manuel Usai, Maria Luisa Ariu e Giuseppe Corrias, sutalìnean chi su tantu de postos chi an prenau, impreande personale precàriu, sunt prus de chimbe miza e chimbichentos, chentza cussiderare sas suplèntzias curtzas. de pònnere in craru su problema ligadu a sa mancàntzia de docentes ispecializados in su sostegno a sa cale si parat fronte chin assignatziones in dèroga a su possessu de su tìtulu. In custas dies sas universidades sardas ant a publicare sos bandos pro intrare a sos cursos de ispecializatzione novos, ma in Sardigna ant a esser petzi trechentonovanta a fronte de tremiza càtedras netzessàrias. Pro su chi pertocat su personale ATA ant a intrare in ruolo petzi Su chimbanta pro chentu de su personale pediu. Fintzas si at pèrdiu su bandu supra sa continuidade aèrea pro sas tratas dae Terranova a Roma Fiumicinu e Milanu-Linate, Air Italy no at a lassare s'ìsula E at a sichire a las fàghere custas duas tratas. A lu dare a ischire est sa cumpannia matessi chi sutalìneat de àere detzisu de atzetare sos òneres de servìtziu in sas in sas duas tratas chentza cumpensatzione. E custu issèperu arribbat a pustis chi sa cumpannia at torrau chi nono cando l'an pediu de sichire a garantire sos bolos dae prima die de aprile a su sèichi Dao chi sa continuidade noba gestia dae Alitalia at a cumentzare dae su dechesete de aprile, una detzisione chi aiat postu in pistichinzu sa Regione chi depiat garantire chin urgèntzia sa continuidade territoriale dae Terranova. In custas chidas sa Regione e su Ministeru de sos Trasportos ant chircadu de arribare a una detzisione chi, pro che cumbinchet Air Italy a mantenner sa base operativa in Sardigna. Sos sindacados an apretadu sa cumpannia a abarrare in Sardigna e sa detzisione de esichire sos bolos dae Terranova a Roma e Milano, fintzas chentza sa cumpensatzione de sa continuidade aèrea, paret chi siat sichinde cuss'àndala. Sa diretzione de Air Italy sutalìneat de aer picadu sa detzisione in autonomia, A pustis de unas cantas promissas mancadas in s'interesse de sa cumpannia pro difèndere s'investimentu fatu, non paret de profetu pro su setore latecasu de sa Sardigna chi de una paja 'e chidas est biende sos pastores a protesta e sas tratativas pro arribbare a àere unu prètziu de su late zustu detzisu, chenàpura colada, a setanta-bator tzentèsimos a litru. Dae su listinu de sos prètzios a sa chida de su casu berbechinu romanu, publicadu dae Ismea s'Istitutu de Servìtzios pro su Mercadu Agrìculu Alimentare, in s'ùrtima chida de fervàriu su prètziu de su berbechinu romanu est crèschiu de su ses pro chentu arribbende a chimbe euros e setantaduos tzentèsimos a chilu, un'andamentu chi cherian sos partetzipantes a sa vertèntzia chi in custas chidas si sun cunfrontados in sas mesas de su late fatas in Casteddu, in Roma e in. Tari, s'aumentu de su pretziu de su casu berbechinu romanu serbit pro fagher crèschere su pretziu de su late puru. In s'interi però sichit sa mobilitazione de sos casufìtzios de sa Sardigna chi pro jòbia manzanu in Macumele an ammaniadu una manifestazione contra sa violèntzia pro denuntziare su chi est capitadu in Orune, Nule, Irgoli e Torralba a dannu de sas cisternas de su late. Sos fatos rechentes, nana sos organizadores, chin sas minetas de morte contra chie At a sichire a ritirare su late an postu a timere a totus e non si podet prus traballare in securesa. Su cinema definiu sa 'e sete artes torrat a Nùgoro e torrat a s'apoderare de unu locu istoricu in tzitade e in provincia, Su Teatro Eliseo, chi a pustis de annos de ismènticu torrat a proietare òperas cinematogràficas, lu torrat a fàghere gràssias a su progetu Ten Cinema, su cinema teatru propostu dae Sardegna Teatro, chi gestit s'istrutura, chin sa collaboratzione de su Museu MAN, de sa Sardegna Film Commission, sa Cineteca Sarda de sa Sotziedade Umanitària e s'azudu tècnicu de Moderno srl. Su progetu, presentau custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia pro s'imprenta, est partiu in duos e cheret presentare a su pùblicu nugoresu òperas chi an bintu fèstival internatzionales o chi est difìtzile a las bìere in sas multisalas. Si cumintzat su batòrdighi chin su filmu Un affare di famiglia de su regista Koreeda Hirokazu.

Akhavan, mentzione ispeciale in su Sundance Festival, Manifesto de Julian Rosefeldt, L'uomo con la lanterna de Francesca Lixi, Corbeddu de Louis van Gasteren, at a tancare sa rassigna La pazza gioia de Paolo Virzì, chi su ses e su sete de maju at a èssere in Nùgoro pro presentare su film. Una proposta de lege de inetziativa populare chi previdit unu rèdditu de milli euros a su mese esente dae sas tassas pro sas fèminas chi detzidin de fàghere sa mama a tempus prenu. Est su rèdditu de maternidade, promòviu dae su Pòpulu de sa Famìllia, chi su coordinadore natzionale Mirko De Carli at presentau in Casteddu. paris a su presidente de Fortza Paris Gianfranco Scalas e a Michele Cossa de sos Riformadores. Ana zai colliu belle chimbantamiza firmas chi an a depositare in Parlamentu intro su mese de aprile. Sa leze diat garantire su reditu pro ott'annos, torrande a cumintzare cada borta chi naschit unu fizu, dae su 'e battor fizos e, in casu de unu fizu diversamente abile, s'indennidade diventat vitalitzia e pro sos proponentes custa misura diat costare tres miliardos a s'annu. Nos diat agradare chi sa Sardigna esseret sa prima in Itàlia a investire supra unu modellu de famìllia chi at fizos at nau De Carli. Fintzas ca s'ìsula at tassos de natalidade de sos prus bassos in Itàlia e in Europa. Chin s'azudu de Fortza Paris e de sos riformadores contamus de ammaniare una proposta de leze apòsita in s'àmbitu de sos traballos de sa Consilliadura noa e de sa Giunta Solinas. Semus vivende in una terra chi est connoschende una crisi demogràfica pari petzi a sa 'e sa Sèrbia, at nau Scalas, e si pessat chi in su duamizechimbanta sos sardos an a minimare a unu millione. Amus a traballare fintzas pro collire firmas, at assicurau Cossa, custa proposta de Initziativa Populare est unu sinzale importante a pustis de unas cantas polìticas fatas contra a sa famìllia. Sighit sa crisi de su terminal container de su portu industriale de Casteddu, chin su tràficu chi est minimande semper de prus. Su duamiza e deghe oto s'est tancau chin d-una movimentatzione de su chimbanta pro chentu in mancu rispetu a su duamiza deghe e sete, annu chi aiat zai connotu una minimada de su trintases pro chentu. In tres annos, duncas, su tràficu at a minimare de s'otantaduos pro chentu. In su duamiza e decheoto sos container movimentaos in Tangeri e La Spezia, gestios dae sa matessi cumpagnia de su grupu Contship, chi traballat in s'iscalu sardu, sunt istaos unu milione e battoschentamiza. A lu nàrrere est una relata de Uil Trasportos, chi at analizau s'andamentu de su tràficu in su portu canale de Casteddu. Sunt nùmeros negativos meda, chi arriscant de cajonare sa derruta de s'iscalu sardu e su sindacau non podet abarrare a sa muda. at nau William Zonca, segretàriu Uil Trasportos Sardigna, chi in sos meses colados at pediu a su ministru de sos Trasportos Toninelli de convocare una mesa pro analizare sa situatzione de su Portu Canale. Semus galu isetende rispostas, mentre sa polìtica non mutit nudda, cada tantu calicunu nat carchi cosa ma a su bonu de sas istitutziones paret chi si nd'afutan de su benidore de su portu. Dae prus de un'annu sos dirigentes de su Terminal Container de su Portu Industriale traballan fora sede o dae Casteddu pro àteros terminal de su grupu Contship, aplicande in s'èstero sas connoschèntzias professionales chentza però perunu profetu pro su terminal de Casteddu. Sa Uil Trasportos dinnùntziat chi sas maestràntzias de Casteddu de meda oramai sun andande a dae in antis gràssias a sos ammortizadores sociales. Sa Guardia de Finàntzia de sa Tenèntzia de Arbatax sighit chin sos controllos pro cassare sos pòveros frassos chi resessint a otènnere prestatziones sotziales agevoladas chentza però nde àere su diritu. Controllos prus netzessàrios puru in custu mamentu chi s'est aplicande su rèdditu de tzitadinàntzia in Sardigna e in Provìncia de Nùgoro pro evitare abusos e impreos malos de unu provedimentu chi in sa punna de su Guvernu serbit a azudare chie non che lia faghet. Sos militares in s'interi de unas cantas verificas ana cassadu duos poveros frassos chi no aiana sos recuisios previdios pro leze pro aere s'azudu economicu pro sas familias e pro sas pessones poveras. A unu de sos duos suzetos chi che colabant de meda su tantu previdiu pro leze pro picare s'azudu l'ana postu tres miza euros de santzione e in prus at a deper torrare a su comune de appartenentzia su chi si ch'at picadu a manera illitzita. A s'àteru l'an peri denuntziadu a s'autoridade giuditziària pro àere picadu a manera illìtzita chimbe miza euros. Bintitres tessidoras de bintitres comunes sardos chi an onoradu a Grassia Deledda e a Maria Lai, duas fèminas chi an fatu onore a sa Sardigna chin sas òperas issoro. Bintitres aratzos fatos chin tècnicas diversas chi an pintadu su documentu chi Maria Lai at dedicadu a Grassia Deledda pagu tretu dae sa crèsia de sa Solidae. Una manera de fagher connòschere s'ùrtima òpera pùblica de Maria Lai e s'omàgiu suo a Grassia Deledda pro mèdiu de sa trama de sos aratzos. Custa sa punna de su progetu Maria Lai andando via, Omaggio a Grazia Deledda, ideadu dae Giuditta Sireus e ammaniadu chin su contributu de sa Regione, paris a bintitres comunidades chin su Comune de Garteddi a capu de sa filiera. Sàpadu, in Nùgoro in su Teatru Santu Zoseppe ant presentadu sos aratzos fatos dae sas tessidoras. Gràssias a custu progetu, s'istòria de duas fèminas sardas de gabbale at a essire dae sa làcana nugoresa e at a andare peri su mundu. Sun arribbados dae totu sa Sardigna pro narrer chi nono a sa violentzia a pustis chi an depiu subire sos assàchios armados chi in Nule, Irgoli e Terralba an bidu sas cisternas de su late brusiadas. Sun sos camionistas chi chin sos mezos issoro o de propiedade de sos casufìtzios cada die andhan a collire su late berbechinu de sos pastores Oje fini unu trabellu, sos chi chin sos mezos de propiedade si sun adobiados in Macumele pro sa marcia de sa legalidade, promovia dae sos casufìtzios e dae sas cooperativas de su late pro narrer chi nono a sa violèntzia chi est chircande de affossare sas tratativas intre industriales e pastores e chi, a pustis de unas cantas mesas, ana dadu su primu resurtadu, su prètziu de su de a setantabator tzentèsimos a litru, unu primu passu pro torrare a pònnere in motu sa filiera late casu. A sa manifestatzione ant partetzipadu sos assòtzios de sos autotrasportadores, sas istitutziones de su territòriu, sìndicos, istudentes, chi s'ant dadu apuntamentu in prata de su Comune pro arribare dae cue a sas ex casermas Mura. Sos casufìtzios ant suspesu sa produtzione pro bintibator oras, custu pro sutalineare sa solidariedade chin chie, In custas chidas de protestas de sos pastores ana depiu subire minettas, ch'ana depiu imbolare su latte in pessu colliu e ana bidu su mezu de traballu isperdiu. Una manifestatzione chi at postu paris industriales, autotrasportadores, istudentes, istitutziones e pastores, pro nàrrere a boche manna chi nono a sa violèntzia chi no isorbet sos problemas. Totus, tzitadinos, sìndacos e amministradores locales puru, chi ant picadu parte a su corteo de sa legalidade in Macumele e si sun adobiados in denantis de su Munitzìpiu pro dare una testimonia de solidariedade a chie est istadu minetadu e at pèrdiu su mezu impreadu pro traballare. In custas chidas sas fortzas de s'òrdine ant crèschiu sos controllos e sos servìtzios de preventzione pro evitare fatos che a sos de Orune, Nule, Irgoli e Torralba Sa punna est de garantire sa seguresa de sos camionistas e permìtere a sas tratativas de sa mesa de su late de andare a dae innantis chentza problemas. Su pore de zente acudiu a Macumele at dadu a bìere chi est netzessàriu arribbare a isòrvere su problema in s'àndala de sa legalidade. A pustis de sas protestas de sos pastores como paret chi sa chistione siat incarrerada bene, su Guvernu at postu a cùrrere dinare e a postu a cùrrere peri atziones polìticas pro arribbare a sa riforma de unu setore chi, in carchi casu, est firmu galu a un'època preindustriale. Sos carabineres de su Cumandu Provinciale de Casteddu in s'àmbitu de un'operatzione antidroga che an secuestradu prus de chentu chilos de hashish, arrestadu duos zòvanos e denuntziadu a pede lìberu una fèmina. Pro sos carabineris est unu de sos secuestros de droga prus importantes fatos in Casteddu. Sos militares de s'istatzione de San Bartolomeo e de sa Cumpagnia de Casteddu, in acabu de un'atividade de indàgine e controllu in su bichinau, sun intervènnios in unu condomìniu in Carrera Schiavazzi e an arrestadu a Fabio Lorrai e a Manolo Piras, ambos de bintotto annos, e denuntziadu in istadu de libertade sa cumpanza de Lorrai, una fèmina de trintotto annos. In s'interi de sa percuisitzione domiciliare sos carabineris an acatadu sa droga in s'aposentu de dormire. S'hashish fit partiu in prus de milli panicheddos in intro de una paja de bustas nigheddas. In prus ch'an secuestradu pesicheddos de pretzisione, totu su materiale pro ammaniare sas doses e una bintina de grammos de mariuana. Sos duos zòvanos como sun a disponimentu de s'autoridade giuditziària e sos militares sun mandande a dae innantis sas indagines pro iscopèrrere dae ue benit sa droga. S'Istitutu Superiore Regionale Etnograficu at achiriu su fundu Raffaello Marchi, Mariangela Maccioni, chi pro medas annos est abarrau in sa domo de famìlia de Carrera Deffenu, in Nùgoro, S'ISRE, in unu comunicau, dat a ischire chi est unu corpus ùnicu, chi pertocat sa cultura populare sarda, chin lìteras, documentos, fotografias, bobinas àudio, trastos, su prus de chi andat dae sa sicunda midade de s'Otichentos a sa prima midade de su Novichentos, chi fin de propriedade de Raffaello Marchi, chi s'istudiosa de traditziones populares Clara Gallini definit intelletuale nugoresu, antropòlogu autodidatta. S'anàlisi de su materiale achiriu, iscrivet s'ISRE, at permìtiu de acatare unu documentu inèditu, una lìtera de Gràssia Deledda a Mariangela Maccioni, muzere de Marchi e fèmina de importu pro sa cultura Nugoresa. Sa lìtera est de su bintiduos de Nadale de su mille nobighentos trintaduos e testimòniat s'amistade funguda chi ligabat custas duas fèminas. Interessante meda su materiale fotogràficu chi pintat su retratu de unos cantos mamentos de importu mannu pro s'istòria de s'ìsula, sos primos tratores de sas cooperativas de Orgòsolo, Arribbados a sa bidda in sos primos annos sessanta, retratos chi contan s'architetura dae sas biddas nostras in sos annos chimbanta e sessanta, bobinas chin registratziones de cantos a tenore, documentos e testimonias de su pòpulu Liache, s'essere fantasticu presente in medas paristorias de sa traditzione populare sarda. Sos istudentes in totu su mundu oje sun falados in prata rispondende a s'apellu fatu dae sa pitzinna isvedesa Greta Thunberg, chi at pedidu a sos mannos de sa terra de picare provedimentos in meritu a s'efetu de s'incuinamentu e de su tropu calore de su pianeta. Sa manifestatzione mutiada Fridays for Future at mobilitadu fintzas sos istudentes sardos, destinados, tra unos cantos annos, a èssere classe dirigente, Chi sunu falados in prata in Casteddu, Tàtari, Terranova, Siniscola, Villamar, totus chin d-una punna, cussa de mezorare custu pianeta chi diat pàrrer destinadu a morrer tosconadu. A oje sunu mizas e mizas sas vìtimas de su tropu calore terrestre chi, si non si firmat, at a fagher crèschere su livellu de su mare a dolu mannu de medas natziones. Ma sos mannos de sa terra, ponende a banda sas decrarassiones in ocasione de sas cunferèntzias subra su clima, paret chi non cheriant fàghere nudda Su presidente americanu Donald Trump, in nùmene de su profitu econòmicu, no nde cheret intèndere de minimare sas emissiones de anidride carbònica. Mentres Cina e India, chi a sa sola rapresentan de tres unu de sa populatzione mondiale, no cherent rinuntziare a sa modernizatzione in nùmene de s'ambientalismu chi est bidu comente unu produtu de sa cultura otzidentale rica. Intre Amèrica, Cina e India b'est s'Europa chi at adotau una legislatzione apòsita in campu ambientalista, ma a sa sola non podet fagher nudda. Pro cussu est de profetu chi siant sos istudentes, sos zòvanos a apretare sos mannos de sa terra pro picare in cunsideru s'adotzione de misuras pro impedire su disacatu de su pianeta prima chi siat tropu tardu.